that na ị sị the man ị sị the man anọọna na prison for 28 like since 1998 since 1998 ọ nọ nọ na prison m ajụwa ya sị ya oga gwa m ihe mere nị ka ihe mere nị unu pịara ọkụ ya sị m na ha pịara ọkụ nke ahụ ọwụ unu ịpịa ọkụ before ya sị na ọkwa ha ịpịa ọkụ before na ọwụ na ọ na-awụ pịat- ha pịacha ọ lawa ọkụ nke unu pịara butere mmadụ anwụọ unu pịatere ya aka ya sị na ha pịatekwa ya aka o na ọkwa otu ha si apịa ọkụ apịa before so the woman the woman just rụ visit ya ọwụ onye enyi ya nwaanyị ya nọrọzie na room ya nwụọ and ọwụ the man gburu ya the man sị na ọwụ ya gburu ya na onwe cut onwe ihe ahụrụ ya n'ahụ e, na emere autopsy na autopsy sị na the woman nwere nwere nwere blood pressure so nke ahụ nwere ike m banye ugbu a o nwere ike divert attention anyị the woman nwere blood pressure so mgbe ahụ ọ ga divert ọ ga divert achọrọ m ka authorities know this thing nwanne adị m authorities na be anyị ọwụ ihe m ji ajụ gị ihe kee prison this man nọ kee prison ọ nọ ọ na Rivers State na Rivers State Borokiri prison Borokiri prison the man ọkwanụ onye ebee onye ebee ka the man wụ the man wụ onye Isiala Ngwa South in fact eh, eh, eh, in fact Chukwumerije o nwere o nwere nke m ga-akọrọ gị nke ahụ um, ịbịa na ịbịa na prison a na-enwe clinic na prison and o nwere ndị na-serve ndị na-arụ na clinic a na-akpọ ha clinic boys a na-akpọ ha clinic boys ụtụtụ ha pụta ụtụtụ ha dị free ịpụta ha pụta zacha clinic ha ga-anọ na clinic ahụ till chi ejiekwa and and those guys m hụrụ ha n'anya m bịa hụ na one of them one of them m bịa jụwa ya over time m na ya bịa dị close m bịa jụwa ya my brother gịnị butere gị ebe a because m na-adị interested ịjụ onye ahụ gịnị butere gị ebe a because in fact the first day m consultrụ na clinic ahụ ama m lawa ama m lawa ma dị aga-adị m very careful in fact mmadụ onwe ihe i mere m na Nigeria then ka m na gị lụọ ọgụ m ekwe because ihe n'ibu n'obi nwere ike ibute ga-ekwe na ịkpachara anya mee ihe ahụ that guy ọ sị m na ya nwere studio ebe a na-akụ egwu ọ bịara na ebutere ya ebe ahụ 2010 ka ọ bịara na ya nwere studio ebe a na-akụ egwu most of his guys asị na ha chọrọ ịbịa ime rehearsal egwu ya sị okay na ya na group ha na-abịa ime rehearsal egwu ha chọrọ iproduce ya sị okay ha kwụọ ya ụgwọ ya enye ha key studio ya na ya ma na n'abalị ahụ na ha na ebe ahụ grepụọ the ladies ụmụ nwanyị ndị ha kpọbụ ebe ahụ grepcha those ladies um, those ladies eja report to police eja report to ndị uwe ojii ndị uwe ojii first thing e mere wụ um, ijide ka onye nwe that studio a bịa ghọrọ ya aka now ị ma one thing ị ma ofu ihe tụrụ m n'anya gbasara ihe a niile wụ na ndị mere ihe ndị a niile esina na ụlọ mkpọrọ pụọ but that guy ka nọ n'ụlọ mkpọrọ so so mgbe ụfọdụ eh, mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike icommit crime the person committed the crime ala ala na nkịtị nweta justice onye nọzi ebe the scene a nọ mee ya ata ya ya ya wụrụzi onye the receiver

the last time biko eweli eweli ya na ị nụ ị na ya na ị wụ a government official from Rivers State biko ị na-anụ ihe a you can send this information to appropriate authority ka ha gaa look into the files of ụmụnna anyị some of them ndị nọ na Borokiri prison the above names e mentionụrụ biko ya na ị wụ onye ishi from Rivers State and ọkwa gị gbagotere na gọọmenti because ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ ka ya wụrụ na ha agabe trial ka e putuo ha on trial ka a mara whether ka e nyoba anya na their case some of them nọcha n'ụlọ nga for since 1998 no trial a gaa court ihe a ga-eme wụ adjournment adjournment o nwekwara kpa ọ dị and i chee ka ya wụrụ na maybe ihe ha mere ikekwe ya wụrụ na aka ha dị ọcha so ya na ị nọ here ọkwa gị gbachiri ike ị nwere access to governor of Rivers State you can write to him as a plea ka ha leba anya through the eh, Rivers State eh, eh, amamo minister of commissioner of justice or ihe a na-akpọ ya ka ha leba anya mara otu ha ga-eshi lebatụ anya na this kind people nọ in this kind of situation ya wụrụ na aka ha dị ọcha nwanne ride on so so eh, eh, mgbe m na-ajụ that man nke nke pịara ọkụ mmadụ anwụọ ya n'aka ya sị m na agwa ya na nke a wụ last ọkụ ya ga-apịa na ndụ ya na ya ga-ekwe in fact o mechara o mechara na-agwa m o nwere ihe ịpịa ọkụ dịka even na ya na-echetazi ihe dịka ịpịa ọkụ na ndụ ya so ihe a bụkwa eh, oge dị mma iji gwa ndị ntorobịa anyị na ọ na-adị mma before gị kpọta mmadụ n'ụlọ gị ya bịa hie n'ụlọ gị ị ga-need ịma ma onye ahụ nwere ihe na-arịa ya o nwere ụmụ okorobịa ndị na-aga aṅụ ọgwụ ike ka a pịa mmadụ pịa ya 3 hours pịa ya 4 hours onye ahụ a na-eti na-ebe onye ahụ ị na-apịa ụdị ihe ahụ ị maghị ma ahụ ọ dịkwa ya onye ahụ nwụọ gị n'aka ị ga-ekwuchali okwu ya now o nwere ihe anyị na-eme na medicine mmadụ nwụọ eh, mmadụ nwụọ anyị na-akpọ ihe ahụ anyị na-akpọ ya ihe butere ọnwụ anyị na-akpọ ya cause of death now ihe gburu onye ahụ nwere ike wụ na o nwere BP but o nwere ihe kpatara onye ahụ nwere ike inwe bp ahụ for 20 years ọ ga-egbu ya but o nwere ihe kpatara bp ahụ si gbuo onye ahụ at that time so anyị na-asị cause of death secondary to too much ịpịa ọkụ or secondary to ihe kpu ihe mere ni onye ahụ si nwụọ so ọ dị mkpa is always ịdọ aka na ntị in fact mgbe m na-arụ ebe ahụ ọ wụ na alụọla m nwaanyị because mgbe that man gwachara m that thing that day o nwere ndị ga-abịa n'ụlọ mmadụ hie gị pịa ọkụ pịa mmadụ a na-eti chere ka m kuo ume chere ka m ihe a chere ka m ihe a gị gị gị ka na-apịa ihe emegidere mmadụ anwụọ mmadụ n'aka onye ahụ a ga-ekwuchali ya o nwere this other guy ha dị three m pikiri interest in their case ọ bụrụ na m nwere ọ bụrụ na m nwere hand ọ bụrụ na m nwere otu a ga-ejije eme investigate ihe gbasara ndị a m ga-eme ya this guy wụ onye Imo State I think onye Mbano or something like that em ọ gachara secondary school ọga ya abịa kpọrọ ya ka ọ savụọ ya na Port Harcourt ya wụ na ọga ya ahụ nwere enyi nwanyị ya na-asavụ ọga ya and ọga ya ahụ na enyi nwanyị ọga ya ahụ hụrụ this boy dịka nwatakịrị nwere nrube isi ọga ya ahụ eje gbawa that girl obi that girl ekwe ọga ya ahụ nkwa na na ọ gaghị agbawa ya obi laa free jee ma arrange boys ka a bịa evuru this man echi a bịara ivu this man ọ wụ this young innocent boy na-ama na ọga ya na enyi ya nwaanyị na-enwe problem so it's just normal eh, eh, na mmadụ kpọrọ eh, nwa gị na ya na-anọ sị ya ọga gị ọ nọ ya m chọrọ ịbịa n'ụlọ innocently the boy asị yes na ọga ya na ọ nọ ya the girl abịaruo na gate kpọọ the boy na phone sị ya bịa gbapere ya gate na ya nọ na gate the innocent boy afụta bịa gbapee gate this boy afụta eh, those men ọ kpọ bịa abaa jee buru the buru the man buje the man ebe e bujere ya the man adiscover na ọ the lady dị responsible for ebe ahụ e bujere ha egbuo that man e bido track wa this case trace wa this case a hụ na onye the lady ji rụọ ọrụ a na ọ this small boy e jide the lady jụọ ya ka onye kpọrọ ka onye ya kpọọ this lady ya kpọọ this boy a bịa eburu this boy this boy anọọla na ụlọ nga for 18 years and o nwe ihe na-ekwutara ya in fact atụọla ya atụọla ya life atụọla ya life

a warder as a prison officer nọ there ka ọ kwuo ya in such a way ga ya atọ ụtọ mana the real truth wụ na ha mere that thing it is sure Em- em, Chukwumerije eziokwu dị na ya wụ na ndị nọ ebe ahụ ga-agwa gị eziokwu ha ahụ na 99 nwekwa ihe 100 wụ ha ga-agwa gị eziokwu o nwe onye na does it mean say that na Nigeria need a, a very good prison reform ke wụ that na ị na-ekwu na 10 percent of ndị nọ na prison aka ha dị ọcha ndị nọ na prison dị 100 15 or 20 percent out of that 100 aka ha were innocent ha nọ na prison for offense ha na-acommit ndị nọ na prison dị 100 ndị nọ na prison dị 100 a- ị ị ga-enweta up to 25 to 30 aka ha dị ọcha chai na ike gwụrụ ime ndị ihe a 100% ị ga-enweta up to 25 to 30 aka ha dị ọcha I- i- see ndị enwekwele mere mgbe enwe enwe enwe enwele mgbe VDM kwukwere that thing I think Burna Boy wụ onye nyere vi adịkọ ama amacha m ka m nwere ikwu ihe m na-ama but e nwere mgbe Burna Boy nyere ego ka VDM ji nyere ndị gaa to I think or, or prison to prison gaa nyetụrụ people aka something like which he did. So does it mean that na many people nọ na prison aka ha dị ọcha? Some people dị aka ha dị ọcha. Um, Chukwumerije o nwere mgbe Pastor Chris Christ Embassy bịara na that prison bịa eleba anya cases ndị mmadụ within that period that man released more than 250 persons ihe ji ha see o nwere ndị na-anọ n'ebe ahụ years ihe ji ha wụ ego bail 2 million
chere chere ihe i kwuru ama m enwe na onye wụ security personnel nọ here nwere ike ịgbagote elu because I think ihe a wụ a security issue so enwere ndị nọ na prison for years ihe ji ha just 2 million naira ego eji e-bail ha wụ ihe dewere ha there already even 2 million dị too much o nwere ndị 200,000 ji chineke bara ekwensu nwanne ọwụghị exaggeration ihe na-ekwu fact
Chukwumerije m sị gị na m rụrụ I'm a medical doctor by profession anọ m na Naịjirịa na-ekwu ihe a ana m ekwu ya na m chọrọ visibility m na-agwa gị that this is okay ka m gwa gị this is a burden dị m n'obi that ị gaa na that prison ọgwụ niile eji na-etreat scabies m na-azụ ya from Aba each day m na-aconsult free of charge ekpebiri m ya na onwe onye n'ebe ahụ ga-enwe scabies because o nwere mgbe enyi m nwoke butere scabies ya efee m that thing dị very very dis- onwe onye bụ because ihe ahụ riri m ego mgbe ahụ m ka nọ medical school ma agba ọgwụ ndị ha m na-ekwesịghị ịgba ịga lab a na-akọrọ gị nonsense all one of my professors wụ ihe gbọrọ m i- ọgwụ m ji gwọọ ya is 500 naira that thing ala mmiri ekpebie na ndụ ahụ sị na onweghị onye m hụ vu scabies m na-aga-enye ọgwụ 500 naira eji 500 naira agwọ ọrịa nwanne 500 naira nkịtị benzyl benzoate nwa ahụ ọgwụ ahụ 500 naira
gị ji ya gwọọ the ọrịa ọgwụ 500 naira 500 naira see eh, um, um, um, onye na-adị in charge of pharmacy ahụ ka wụ my friend till today i mee arrange enwere ike kpọgote ya but o nwere ike ọ ga-ezi ihu ya ihe m si na-ezi ihu m na-ekwu otu a wụ na anọkwa m ebe ahụ enwere ike kpọgote ya m na-azụ mgbe ọbụla m si aba na-abịata na-adrive to Port Harcourt m na-akọnsọltụ Mondays and Fridays and o nwere mgbe m na-anọ weekend call each time m na-abịa m na-azụ ọgwụ ahụ free m buo yọta m ebuju ya na boot so that most of them m zụọ ya ma zụọ tetmosol soap tetmosol soap ọ ihe ndị eji agwọ ya ma zụọ tii na boot bugara ha free of charge so ndị nọ ebe ahụ ga-agwa gị eziokwu ha na onweghị ihe because ha ma na ị nwere ike ipick interest in their case ha ga-agwakwa gị otu ị ga-esi mee nga case ha nọ mgbe ha na-aga court ha ga ụfọdụ ha atụọla ha life so onwekwa ihe ọzọ so ha ga-agwa gị eziokwu otu ị nwere ike iji ndị si o nwere one of them m meetiri ọwụ onye Imo State ọ gwara m na ya mere na ya mere ntọrọ mmadụ m ajụwa ya sị na the first ntọrọ mmadụ ya mere na akwụrụ ya 25 meters ọ kpọrọ m daa 25 meters o tekiri m time ịkọta 25 meters na ọwụ million akwụọ ya 25 meters ya kee the money among his boys kechaa ya ya were 6m nke ya gbala Port Harcourt na ya biri na hotel more than 6-7 months squandacha the ego bịa again buru another person onye ahụ ji ezigbo phone ya were phone onye ahụ na-eyuzu atrack ya ebe ejide ya na ya mere ya na ọwụ na ọwụ ha ga-agwa gị eziokwu E- ebe ahụ a na-eme a na-eme pretense marakwa na case ha nọ na court so ha agwala their lawyers eziokwu
achọrọ m ịma ihe mere ndị nọ na prison a na-eji ka atụ asị ha na-adị very straightforward most of them em em em most of them wụ na before ebute onye ahụ na before atụ onye ahụ nga ekpegbuola onye ahụ and and ekpegbuola ya E- ewetala enough evidence prove na onye ahụ mere ya and atụzie gị nga ị na-aserve bụzi punishment gị onwezi need ịnyụkwa asị two another another thing two two nọ na ya wụ na ha na-akọrọ onye ọbụla their condition so that ị nwere ike ihe metụ gị n'obi ị bịa helpụ ha ọ ga-adị mma na ị gwara onye ihe ọzọ o bido case gị ya achọpụta ihe ọzọ in fact mgbe that night ị na-abata ị na-abata na prison mgbe ahụ ị na-abata ị na-abata ebe ahụ the the the capon ajụgodi gị kee ihe butere gị ebe a eji ezigbo aka na-alọgọ ebe ahụ ka a ga-eme gị first deliverance kee ihe butere gị ebe a with ezigbo aka na ezigbo aka na-etigodi gị self ebe ahụ ka ị ga-anọ confess ya
chere a na-eticha mmadụ duka duka like this come shut up come on shut up a na-akụ mmadụ duka duka Chukwumerije
akpọba gị a na-eti mmadụ a na-eti mmadụ aka a na-ebi mmadụ aka a na-ebi mmadụ aka ebe ahụ ka ị ga-anọgiri mee first confession ebe ahụ ka ị ga-anọ mee first confession i mecha first confession ebe ahụ a bịa gwa gị ihe ndị ihe ndị ị ga-akwụ ego ndị ị ga-enye i nyecha ego ndị ahụ gị bịa ghọọ a commoner gị bịa ghọọ dịka onye onye a bịa chọpụta na ị dị mma ihe ndị dị mma bịa enyewa gị ọkwa gbasara ya ndị nọ ebe ahụ ha na-anyụkwa asị most of them dị desperate ịpụta so ha ga-agwa gị asị emitiri m ndị wụ e, ha dị desperate ha chọrọ otu ha ga-eji pụta emitiri m ndị wụ ha na-agwa gị ya ị ga-ama si ịma nwantị nọ na ya nwụna mmadụ na-ekwu eziokwu ee eh? mmadụ na-ekwu eziokwu ị ga-ama your spirit ga-connect with that person's spirit ị hụkwa onye na-anyụ asị hapụ otu onye ahụ ji pretend ya ị ga-enwe doubt na onye ana onye ana ị hụ ndị na-ekwu eziokwu your spirit ga-connect with that person's spirit that guy agwa m that guy agwa m sị m na na ihe a wụ ihe mere since that day na ya nọ na prison na mpa ya ejighị ego ị-further this case na onwe ihe na-emebe still na ya ka nọ ebe a na ya ma ma that lady committed ihe a ma ọ ka nọ na prison ma ọ laala Chai. Chukwumerije. na na na na na ụlọ mkpọrọ ka ị ga-ama na mmadụ nwere ike ime ọkụ mmụọ ya adịrị ya comfortable o nwere ndị ga-eme ọkụ mmụọ ya adịrị ha comfortable ebe ahụ awụ ebe a na ọ wụ ebe mmadụ na-emeghị ihe a ga-etinye ya I'm telling you the sincere truth ọ wụ ebe ma ị commit that thing eh in fact ị pụtagodi after after four days onwe ego a ga-akwụ gị ga-ezu iji machi the suffer the mental torture the the physical abuse whatsoever ihe ọbụla anyị ga-akpọ ya emere gị within that few days so ọ wụrụ na chukwumerije by the special grace of god platform gị agbagoola i've been following you for a very long time i've been following you for a very long time enwere ndị ha m na-ekwu okwu na platform ha dịka uh, um, ụka ọnụ and a lot of them would do such a program ọ wụrụ na

enwere barristers anyị kpọwa today ihe a nidiri wụ na enidiri faịlụ ihe a and ọwụ 1 naira enye ha 1 naira ahụ ewere faịlụọ ya a ga-enweta ewere chụwa ndị ahụ because o nwere ndị n'ebe ahụ even ha agbaala lekalịka oke ha kwesịrị ịgba and ike agwụla ha

and ma iti ya na ha ga-achaje gị to court gwa gị na izuru ohi this boy chee n'ọwụ asị chee n'ọwụ egwuregwu ọkwụghị that money eburu ya gaa court police eweta fon faịlụ gide na the boy na o zuru fon the boy nọ na prison till now in fact in fact ah, that means that that means eh, Nigeria system anyị adịla bad wụ that na ị ga-anọ otu a gị filie na iji ego na ị wụ big boy enwe onye gbachiri ike na gọọmenti ya ejikpọọ gị ya ewere one case jikpọọ gị tike gị one corner
chukwumerije ekpere mmadụ ga onye nọ naijiria ekpere ọ ga-ekpe wụ ka naijiria hapụ ime ya

mba ọ dịka ihe na-eme ọ dịka ihe na-eme nwanne anyị nwoke m ga-akpọ ya nwanne onye ugwu nna anyị ukwu el-rufai sorry m ịkpọ aha ya ọ bụghị I'm not I'm not cajoling I'm not trying to in any way ehe ọ dịka ihe na-eme ya i folo case ahụ very well ị ga-ama na ihe a wụ ee okay i che na ị ga-ahapụ anyị ka anyị pide gị so ọwụ eziokwu i folo ya ị ga-ahụ na ya okay ị chọrọ imebọ anyị ị chọrọ ịgwa anyị na ị nwere ike ka anyị pide gị a na-eso case ahụ na onweghị ihe oh my god onweghị ihe onye a mere onwe ihe onye a zu ma eh, the guy mecharazi m na polisi ndị uwe ojii mechara gbupụ ya atụ ụkwụ abụọ ndị ya gburu ya mma na atụ ụkwụ abụọ mana onwe ihe the guy mere na ọwụ weta 200,000 ya sị na ya ejighị ya na onwe ihe ya mere weta 150 ya sị na ya ejighị ya na onwe ihe ya mere
ị na-ekwu that e nwere ndị nọrọ na 500,000 eme na people anọrọ na nga just ego eji ebeelụ ha mere ha eji ya ha nọrọ na nga for one year 500,000 dị too much chukwumerije a na-agba gị 100,000 a na-agwa gị 100,000 o nwere ndị na-ana ana na bail for very for years ya wụ 200,000 100,000 ahụ ihe ji ha wụ ihe ji ha ịpụta na nga and see ebe ahụ ebe ahụ ebe ahụ ndị mmadụ ịba dị easy but ịpụta adịghị easy ịhụrụ ịba ebe ahụ
one thing with prison ịba ya dị easy but ịpụta ịpụta wụkwa amara Chineke ị baa ebe ahụ ọ ga na-eme gị ka ọchị even ị ga-anọ na ihe a na-eji agba witness gị na-achị ọchị e nwere ihe m mekwaranụ unu unu ga-eweta na evidence gị na-aba o nwere ihe m mere don't worry mgbe m kpọrọ onye nke a kwa kwa kwa kwa kwa onye o- onye nọ ebe ahụ kpu okpu white a nọ ebe ahụ sị gị na ya na-aremand gị na prison until investigation ga-agwụ gị chee na ọ wụ egwuregwu ị baa ya two days gị baa two- the first day na-aba don't worry na ị ga-eme nke a na ị ga-anọ ya one week nọ ya two weeks isi abịa jụọ gị oyi mgbe ahụ gị bịa kọtawa dị gị bịa regret ọkwara na m ma na m gara enye ndị a 100,000 a ọkwara na m ma m gara enye ndị a 200,000 a gị bịa bịa arịọwa ha sị gị don't worry na ị ga-aga ya n'iche n'ime izu n'iche n'ime ihe and gị na-ele ya one year na-aga two years na-aga three years na-aga a bịaru court o nwe ihe a ga-ekwu ajụọ ajụọ ofu ajụjụ a sị na a- a- a- a- a- em, the lawyer kwesịrị represent ha abịaghị a sị gị na etile na in fact na court na-aga na-aga na-aga this thing eh, ka ihe a na-akpọ ya na ha na-aga break for two months so na a na-etinye ya the next four months Chukwu mere ije ịnọ na prison ịnọ n'ụlọ nga for that four months and o nwere adjournment adjournment wụ strategy adjournment wụ strategy e ji apunish mmadụ yes and o nwere nga ị ga-agakata ihe a ee eh, ike agwụ gị nke i ji bụrụ mmadụ ike agwụ gị

ịhụ na ihe ahụ ịhụ na ihe gbasara ihe ahụ ọ wụ ihe mmadụ ma ị ma ị nweghị ndị gbasara ụkwụ n'ala ike you will give up a lot of persons o nwere ndị ike na-agwụla o nwe ihe ha mere but o nwe ihe ha ga-emeli o nwere ndị ike na-agwụla tụrụ mkpọrọ due to the carelessness of the judge onye isi carelessness ya so in fact emechara m in Nigeria ma sọ ịnọ nwee freedom freedom is overrated in Nigeria ịnọ
nwanne imepele m anya o ịma ịma this our brother na America echefugo m aha ya kwuwe ya ọ na-ekwu this aspect but ịma na ị wụ ị wụ doctor so ịma ekwuwe Naijiria amaka amaka enwe onye na-ekwu this aspect ịma na ihe i kwuru now imepego m anya na m na-agwa gị eziokwu
ị nọ na naijiria na-agara onwe gị ị chọrọ ịpụ gị startịa moto gị ihe ọbụla i ji na-agagharị gị were ya gagharị o nwe onye ga-ejide gị ị kwesịrị ụtụtụ ọbụla ị pụtara gị kelee chineke because the difference between onye nọ na naijiria a common police officer nwere ike ibuga gị buru gị buga gị na buba gị na prison

one wụ a young guy mere a lady invite o mere one girl o- a lady invite and that lady mụ na ya na-adị na mma ya emee ya invite na ahụ adịghị ya ma ọ bịa n'ụlọ ya the la- young lady achọrọ ya gaa n'ụlọ ya the boy a na-eclaim na ahụ adịghị ya were ọgwụ ike a na-aṅụ a na-eji eme ihe a ṅụọ and the girl na-enwe asthma the girl na-enwe ọrịa a na-akpọ asthma ọ wụ my patient so the girl emekata ihe a sị ya ma o hie na confuse confuse the girl the girl ehie n'ụlọ the girl ehie n'ụlọ the guy ị ma na erula erula n'abalị this guy emee this girl approach ka ya dina ya the lady ekweghị this girl aforce ya ya edina this girl n'ike dina ya n'ike from 10 10 pm till around 5 am
ọ dịkwanụ possible ọ na-egbuziri onwe ya ọ wụzi lokozona ọ wụ lokozona nwanne ya wụrụgodi nice boy gbasiri ike ọ ga-emenwu ya e, nwanne m agwara gị na ọ ṅụrụ ọgwụ ike
nwoke ọ dị possible nwoke ịnụ 10pm to 5am nwoke ahụ ya wụrụgodi kiliwe nwachukwu chukwumerije o nwere ndị na-ana aṅụ ọgwụ chineke nyere ezigbo ike o nwere ndị gbasiri ike na akwa ndina so dinacha this girl early in the morning mgbe this girl na-ala ọ dọkasịrị akwa ndị o yi n'ime during the morning this girl na-ala ya agwa ya na o nwe onye o nwere na o nwe ihe ọ ga-emeli this girl abịa na clinic sị m na ya nwere asthma attack kọchara m na ahụ niile na-egbu ya mgbu so ọ ga-awụ mgbe m jụwaziri ya ajụjụ ka ọ gwara m ihe mere the only thing mere m attract na case a wu mgbe ọ sị m na because the girl mpa ya mpa ya adịghị care mpa ya na-aṅụ mmanya agagharị aṅụ mmanya onwe ụtọ ọ dị mmanya ọ wụ mgbe ọ gwara m sị m na na the girl na na ihe na-egbu ya mgbu na the guy mechara gwa ya sị ya na onwe ihe ọ ga-emeli m asị ya this guy sị gị na onwe ihe ị ga-emeli ya sị ị nwere ike iprove pruvuora m na this girl sị gị na onwe ihe this guy sị gị na onwe ihe ga-emeli ya sị m yes ya nọ n'ihu m na consulting room kpọọ the guy na phone the guy sị ma ọ kpọla ya na phone again ma ọ kpọla ya na phone again na ya gwara ya na onwe ihe ọ ga-eme na onwe ihe ọ ga-eme ama m na ihe na-aba the guy mba na senior brother ya wu DPO na Aba m na-ekwu ihe a na m ga na-akpa aha well I might not ka m hapụ ịkpa aha the lady but m ga na-akpa aha the police stations ihe ebe ihe ndị a mere so that onye chọrọ iverify ya ọ dị verifiable m asị ihe i kwuru ọ wụ n'ezi ya sị m ya kpọta the guy the guy agwa ya sị ya na onwe ihe ọbụla ọ ga-eme na ọ bịara n'ụlọ ya ya fọsịrị ya fọsị sị ya hie n'ụlọ ya kwuchaa ihe ndị kwuru m asị okay no problem i called a police officer ya bịa n'ọfịs m asị ya gegodo ihe this girl kwuru the girl anarratechaa ihe niile merenụ ya sị m na a ga-ede na a ga-aga ede statement na police m asị okay no problem i'm i'm fully in charge of this follow this case up Chukwumerije, we drove to the police station, edechaa statement. Anyị edecide na a na-aga ime the guy arrest. Chukwumerije, anyị atrackwa this boy. The guy, the girl akpọ ya na phone, sị ya ka ebe ọ nọ, na o nwere ihe a chefuru n'ụlọ ya na ya na ya chọrọ iwere ya. Anyị bidoro itrack this guy ebe 1 ihe anyị jide this guy wụ ebe 8 abalị anyị ejide this guy etinye ya na cell ama m na abalị ahụ etinye ya na cell anyị nwa alawa na the guy akpọọla deede ya wu DPO n'enugwu deede ya kpọọ DPO nwe station ahụ dị in charge of that station anyị abịara in the morning asị anyị kpọruo case echenjie abịa jụwazie anyị sị gị abịa jụwazie the lady ka ihe bu gị ga n'ụlọ nwoke the lady asị na ọ wụ enyi ya ka ihe bụ isi hie n'ụlọ ya in fact abịa blamewazie the girl more than the boy Chukwumerije ekwukatala ihe a kwukata ihe a na ihe a ga-eme the senior brother wu DPO abịala a na-ekpezinụ ikpe de chukwumerije e kwukatara ihe a kwukata ihe a the case echenjiela ihe a na-ekwuzi wụ ka e nye ya 20,000 or 30,000 ka ọ gaje ka ọ gaje ka ọ gaje mee ihe a ka ọ gaje treat onwe ya chukwumerije mgbe a na-ekwu ihe a ihe ewe m iwe m apụọ ga ihe a mere na ihe a mere na em, alaoji alaoji police station chukwumerije m apụọ o nwere ị na-aga ụzọ port harcourt ị na-aga dịka ị na-aga port harcourt o nwere e, e, em, ka ihe a na-akpọ ebe ahụ o nwere one police station nọ n'ebe ahụ ma m apụọ ga ebe ahụ gwacha ha ihe merenụ and the ipo m hụrụ ebe ahụ nwaanyị iwe abịa ya ya sị okay ya ebute moto chukwumerije anyị aga ebe ahụ buru both the boy buru ma dad ya wu dpo buru onye ọbụla chọrọ ichenji case ahụ anyị agazi ebe ahụ e mechara that thing anyị file ya the case case a na-aga ihirima ihirima the boy ka nọ na police station ọ wụ na mgbe o mekatara mekata then the girl asị na ya chọrọ iwithdraw the case na the case na ọ chọrọ ime ka ihe ya gbaa mbara ha kwụrụ the girl aha the girl okay ka m hapụ ịkpa aha ya ha kwụrụ the girl ụgwọ 500,000 as of then ka e ji settle the girl so o nwere lot of ndị chukwumerije platform ga ga-enyeliri aka i nwere lot of barristers here nwere ike iwepụta onwe ha ji achọpụta ihe a m kwuru onye chọrọ any barrister dị interested m ga-enye gị nọmba onye we du na that borokiri onye ị ga-akpọ ga-enyere gị aka find ya out ndị a m na-ekwu ugbu a efollow this case